All right. Tá sé go hálainn a bheith anseo, tá sé hálainn a bheith ar ais ag caint ar Imbolg agus tá sé iontach, sibh ar fad a fheiceáil go moch ar maidin Dé Sathairn. So, sé an teideal atá ar an píosa cainte agus tá an spice bag mar saghas segue deas isteach ann, you know? Agus sé an teideal atá air, tá muid ag caint faoi bia dúchasach na nGael agus sé an fáth go bhfuil mé ag caint faoi seo inniu, ná go bhfuil muid ag tosaí ar togra nua agus sé an t-ainm atá ar an togra seo ná Blasta agus beidh sraith cláracha teilifíse, ocht sraith ar ocht gclár, beidh siad ag teacht amach, beidh siad ar an aer ar TG4 thart ar Deireadh Fómhair agus Mí na Samhna. Ach sé an coincheap ar fad atá ann. ná go bhfuil muid ag iarraidh saghas sluafhoinsiú a dhéanamh, tá muid ag iarraidh an scéal a chur amach ar fud na hÉireann, ó chuile chontae in Éirinn, chuile dhuine ó óg agus aosta, ó na spice bags go dtí na málaí fataí go dtí an brúitín go dtí chuile rud eile. Céard iad, ó céard é bia dúchasach na nGael agus céard tá taobh thiar dhó agus tá muid ag iarraidh saghas, tá muid ag obair le, Tá muid ag obair le Cnuasach Bhéaloideas Éireann chun cartlann speisialta a chruthú agus chun caomhnú a dhéanamh ar na traidisiúin éagsúla atá againn in Éirinn ar fud na tíre. Alright. Cá bhfuil, bhfuil cúpla contae, cá, cá as thú féin, cé, cé acu contae? Baile Átha Cliath. Cé acu contae, aon chontae eile? Huh? Muineachán. Céard fút féin? Ard Mhacha. aon chontae eile sa tír, cén contae eile, cén contae eile? An Dún agus Doire, Contae Mhaigh Eo agus Contae Chorcaí. Alright, so tá beagnach chuile, tá beagnach chuile chúige luaite sa seomra faoi láthair, so tá sé sin, tá sé sin tábhachtach. So labhraímid faoi. you know ceapann daoine amantaí ceapann siad nach bhfuil nach bhfuil you know cuisine ná traidisiún bia dár gcuid féin againn sa tír seo ach le cúnamh Dé i gceann b'fhéidir deich nó fiche nóiméad go go go go gceapfaidh sibh difriúil you know so sin sin an coincheap atá anseo ná go mbeidh seans ag chuile dhuine i chuile chontae in Éirinn ag chuile aois go mbeidh seans acu a gcuid scéalta siadsan a gcuid amhábhar a gcuid oideas a gcuid leabhra cócaireachta a gcuid aon saghas rud a bhí ag a seanmháthair nó sin-seanmháthair, uirlis, aprún, rud ar bith, na scéalta a dtig leo a sheoladh isteach agus go ndéanfaidh muid, saghas, digitisation orthu agus go ndéanfaidh muid caomhnú ar na scéalta sin ar fad ar shuíomh idirlín a bheas cnuasaithe ag Cnuasach Bhéaloideas na hÉireann. So, níl a fhios agam, an bhfuil eolas agaibh faoi Dúchas ponc IE? Right. Bhuel, Dúchas ponc IE, ins na tríochaidí. Is éard a rinne Coimisiún Bhéaloideas na hÉireann ná bhí, chuardar, chuireadar leabhar amach, or chuireadar scéal amach chuig chuile bhunscoil in Éirinn agus d'iarradar ar na páistí dul abhaile agus labhairt lena seantuismitheoirí agus lena dtuismitheoirí agus seanchas agus scéalta agus béaloideas a thabhairt isteach agus chuile scoil ansin líonadar amach leabhrán leis an seanchas agus an béaloideas is na scéalta ar fad a tháinig isteach. Agus anois, le cúpla bliain anuas, rud atá iontach, tá sé ar an bailiúchán is mó béaloideas ar domhan agus tá sé ar fáil istigh i UCD sa roinn béaloideas. Ach le cúpla bliain anuas, agus ag smaoineamh ar an idirlíon agus Doctor, cioca Doctor a bhí air a chur in idir Doctor Zulu Lord, you know, is cuma cá bhfuil tú sa domhan, má tá tú thíos i, i, i, i, béal dorais le Doctor Zulu Lord san Afraic, Fós is féidir leat dul ar líne mar rinne Fiontar rinneadar digitisation ar na rudaí seo ar fad ó na bunscoileanna. So nuair a chuaigh mise ag cuartú abair stuff faoi bhia agus chuir mé isteach abair scadáin, alright or chuir mé isteach rudaí, ceann de na rudaí a tháinig suas ná Baile Scadán. Now tá Balscadden tá sé just i tuaisceart Bhaile Átha Cliath agus ansin nuair a bhreathnaigh mé ar seo so this little village is situated west of the old coach road Dublin to Drogheda it has about

south and west from here by coach. Now, céard a insíonn sé sin dúinn? Insíonn sé cúpla rud dúinn. Insíonn sé dúinn faoi, ní raibh aon rud ag dul, bhí, bhí, mar tharla go raibh siad ar an, ar an gcósta thoir, ní raibh aon rud ag dul, ag dul sa treo sin ach chuile rud ag dul ó thuaidh, ó dheas agus, agus siar. Ach deireann sé linn freisin faoin tradition a bhí ann faoi coaching, sula, sula raibh, you know, carranna againn agus traenacha agus a leithéid agus an bealach a d'iompar agus na coaching inns, a bhí ar fud na háite, áit ar aistríodh na cóistí, d'aistrigh siad caiple agus a leithéid mar ar thuras fada ach a leithéid. So, tá muid ag iarraidh an cineál seo rud a dhéanamh nua-aoiseach. Tharla sé seo ar fad ins na tríochaidí, tá muid ag iarraidh é seo a dhéanamh ins an Millennium nua. Anois, níl muid just ag caint faoi oideas. Now, cén mias is deise leatsa sa mbaile? Ó do mháthair nó do sheanmháthair?

Is iomaí cineál páiriú difriúil atá ann agus like is cuimhin liomsa ag fás suas like níl mé chomh tá mé tá mé beagnach beagnach ag an leathchéad you know tá mé ag éirí sean tá mé ar an taobh eile an taobh mícheart den den den chéad you know ach is cuimhin liomsa fás suas chaith mé mo dhéagóir bhíodh mé ag obair i siopa agus bhíodh mé ag briseadh suas málaí ceithre chloch fataí a briseadh isteach i leathchloch, málaí leathchloch ionas go mb'fhéadfaí iad a dhíol go héasca, you know. Ach bhíodh na réimsí éagsúla, bhí, you know, ag brath ar an t-am den bhliain, bhí na Kerr Pinks, na Pentland Dells, na Roosters, an stuff sin ar fad, na Records, bhí siad sin ar fad agus bhí daoine a tháinig isteach is cheannaigh cineál fata áirithe uathu. Ach ansin, b'fhéidir tríocha bliain ó shin, tháinig an Rooster isteach agus anois itheann formhór daoine Roosters. Agus anois sa lá atá inniu ann, tá na roosters ag dul síos agus tá na fataí beaga, you know, na, go dtéann tú isteach agus tá na fataí beaga glanta cheana féin agus ní thógann siad i bhfad, is féidir iad a chaitheamh ar pan isteach san oven nó iad a fhiuchadh nó rud ar bith, you know. Ach eh, so tá rudaí ag athrú an t-am ar fad. Ach fiú amháin leis an brúitín, like, eh, fataí brúite, caithfidh tú smaoineamh, you know, cé mar a rinneadh iad sin, you know, ar ndearna tú fiuchadh orthu nó steaming orthu nó baking orthu i dtosach agus ansin amach arís, ar chuir tú bainne te agus. im agus salann agus pepper ar chuir tú oingiún isteach iontu ar chuir tú scallions you know so chuile chlann bhí ainm difriúil orthu agus bhí siad ag déanamh stuff difriúil so seo iad na cineál rudaí tá muid ag iarraidh a bhailiú ach tá muid ag iarraidh rudaí eile a bhailiú freisin mar tá muid ag iarraidh rudaí seo pictiúr right seo ledger right bhuel níl aon duine anseo as cathair na Gaillimhe Tá Griffin's Bakery i gcathair na Gaillimhe agus tá an cúigiú, Jimmy Griffin atá ag rith an bácús faoi láthair, is é an cúigiú glún den chlann atá ag rith an bácús. Ach tháinig seisean ar Ledgers ag dul ó na fichidí agus tá an Ledger seo, basically séard a bhí sa Ledger ná bhí bácús acu agus bhí siopa acu. Agus ins an Ledger dúirt sé, cé mhéad, má bhfeiceann tú bakers, cakes, grinders, buns, pans, smalls, seo na cineáil dhifriúil arán agus cácaí a tháinig suas chuile lá chuig an bácús. Ach ins an marginalia, actually tá stair sóisialta na, cathair na Gaillimhe le feiceáil. Alright? So seo ceann de na rudaí atá spéisiúil, ná ceapann tú rud amháin, ceapann tú gur just leabhrán é le píosa eolais, ach go minic siad na nótaí beaga atá scríofa isteach ann, iontu léiríonn sé sin stair sóisialta ar fad so céard tá anseo deireann sé ó céard é ó Rennie out with sore throat today mister Griffin is telling about his doings in London alright ar an ceann sin now sin sin sorry sin em sin Deireadh Fómhair 1928 sa chéad cheann eile tá sé caint faoi ó A five-hour rumpus in in Cross Street today, Sergeant Major took command at the situation. Queue outside new butcher shop today, had to close the door as crowd so great. Agus sin, rud eicínt, Mannion got his first pair of shoes this this evening or something like that, you know what I mean? So seo iad scéalta beaga agus tá, nuair a théann tú tríd, tá na rudaí seo ar fad, tá siad caomhnaithe agus tá siad ar líne. Agus Jimmy, rud an-spéisiúil ná, thug seisean faoi deara, nuair a bhí sé ag léamh tríd na rudaí beaga ins an marginalia, thug sé faoi deara go raibh, fan go smaoineoidh mé ar an bhfocal ar chor ar bith, bhí focal a bhí luaite le Shakespeare agus a bhí luaite le grá agus bhí luaite, á, tiocfaidh sé chugam i gceann nóiméad, ach séard a bhí ann, ná lean sé tríd, séard a bhí ann ná go raibh fear, álainn a thiocfadh isteach sa siopa, agus chuile uair a thiocfadh sé isteach sa siopa, scríobhadh Lolita, sin é an focal, scríobhadh an bhean, scríobhadh sí síos Lolita in again, looking well, right? Ach ó tharla go raibh Lolita curtha isteach, cheap tú gur bean a bhí ann, you know, níor cheap tú gur fear a bhí ann, agus ní go dtí, actually, thart ar iniúchadh ceart mar a dhéanamh ar an rud ar fad, fuair sé amach gur úsáid sí he uair amháin. Agus lean sé an scéal is fuair sé amach gur innealtóir a bhí i Lolita agus bhí sise i ngrá leis ach an chéad rud eile fuair sé jab thíos i gContae Chill Mhantáin nuair a bhí siad ag tógáil an reservoir thíos i bPoll an Phúca agus sin an uair deireanach a chonaic sí é agus phós sé agus níor phós sise ariamh you know what I mean so scéal grá you know anois tá Bhím spéisiúil i gcónaí sa bhia agus ins na scéalta na bia agus is cuimhin liom actually nuair a labhair mé thíos i mBaile Mhúirne bhí mé ag caint ar an dinnseanchas agus ar na logainmneacha. Now a' bhfuil aon duine anseo a bhfuil eolas acu faoi logainm ar bith in Éirinn a bhfuil luaite le bia? Ciúnas. Huh? Tá daoine, bhí daoine i ndeisceart Chontae Bhleá Cliath agus bhí siad i nGleann na gCaorach, the valley of the sheep, right? Aon duine as Tiobraid Árann, Cluain Meala, meadow of honey, yeah? Chuir mise an cheist seo uair amháin, bhí mé ag tabhairt píosa cainte agus ní chreidfidh tú an logainm a luaigh siad, right? Sin é a luaigh siad, Tubbercurry. Now, Tubbercurry, tagann Tubbercurry ní as curry ar chor ar bith, you know, tagann sé as Tobar an Choire, so sin é, you know, the well of the, eh, coire ná a cauldron, all right? Ach nuair a chuaigh mé ag cuartú i Tubbercurry, tá Indian restaurant ann, the New Jewel of the Crown, agus sin rud eile atá spéisiúil, faoi curry ná, you know, ceapann daoine gur curry rud a tháinig go hÉirinn b'fhéidir, you know, seasca bliain ó shin nó tríocha bliain ó shin nó whatever ach tá curry, á ithe in Éirinn le cúpla céad bliain agus fiú ó na meánaoiseanna bhí spíosraí mar phíosa mór de thraidisiún bia na hEorpa. Agus sin rud eile atá spéisiúil freisin faoi bhia sin ná ní raibh aon chilis ins an Sín nó ins an Ind, ok, go dtí tar éis do Columbus dul sall go Meiriceá mar is actually is bia é an chili a thugann an teas sin a tháinig ó dheisceart Mheiriceá agus ní tar éis an Columbian exchange sin a tháinig na fataí Go hÉirinn, a tháinig na trátaí, go dtí an Iodáil agus an Spáinn a tháinig na chilis, go dtí an Ind agus an tSín. So, na rudaí a cheapann muid chuile lá a bhí ann i gcónaí i gcónaí, ní rabhadar. So, nuair a dhéantar beagainín níos mó iniúchadh. So, just mar a fheiceann tú ansin, tá neart, you know, tá úllort, you know, thíos i gContae Loch Garman ansin, úll, sin, bímse i gcónaí ag smaoineamh ar Oulart the Ballagh mar sin an foireann GAA. you know sin dhá dhá bhaile a tháinig le chéile, tá The Ballagh agus sin tá Oulart. So Oulart ná, you know, orchard is Oulart atá ann agus bhí cáil, tá do chaint duine eicínt sin as Ard Mhacha, bhí duine eicínt a rá go raibh siad as Ard Mhacha, whatever, so like Orchard County é Ard Mhacha agus an-chlú agus cáil air sin freisin. You know, thíos i gCluain Meala, tá go leor, like tá Mellifont, you know, Mellifont Abbey, séard a chiallaíonn sé sin ná saghas tobar mór or saghas fountain of, fountain of honey. Is fiú nuair a smaoiníonn tú ar nuair a phósann daoine, céard a tharlaíonns, théann siad ar mhí na meala. Honeymoon, mí na meala. Céard a chiallaíonn sé sin? Séard a chiallaíonn sé go mbíodh cead acu aon mhil a ithe, an, ní hé just mil ach dhéanadh muid mead agus séard a bhí i mead ná gur actually deoch meisciúil déanta as mil so bhí cead acu é seo a ól chuile lá gur mhian dóibh ins an chéad mhí sin agus níl 'fhios a'm céard a b'fhéidir níor theastaigh aon dochtúir Zulu labhairt uathu mar gheall ar Má bhí siad ag ól an mead agus ar mhí na meala bhí chuile rud ag obair i gceart, you know what I mean, so fair play. Agus sin an fáth go bhfuil muid fós anseo. Ceann de, tá, tá nasc thuas ansin, deireann sé Ship Street, Great Ship Street. Agus tá sin in aice le Caisleán Bhleá Cliath i, i, i, i, i lár na cathrach. Ach má bhreathnaíonn tú ar an leagan Gaeilge deireann sé Sráid Mhór na gCaorach. So Sheep Street a bhíodh ansin ach thar na blianta gur athraigh an Béarla isteach i Ship Street seachas Sheep Street agus a leithéid. So tá traidisiún, bíonn daoine i gcónaí ag caint faoi, abair, bia na hÉireann agus bíonn siad ag smaoineamh cé fáth nach n-itheann muid níos mó iasc, you know, gur oileán muid, tá muid, you know, tá an oiread lochanna agus tá an oiread abhainneacha againn agus a leithéid agus cé fáth nach bhfuil traidisiún níos mó éisc againn agus an bhfuil aon tuairim ag aon duine cé fáth é sin? Na prátaí! Na prátaí! Bhuel, see, níor tháinig na prátaí go dtí thart ar ceithre chéad bliain ó shin, you know, ach fiú an sular raibh na prátaí ann, sin rud a bhí ann ná go bhfuil, sin, tá an oiread bia eile ar fáil chomh héasca nach gá, nach, nach bhfuil gá dúinn a dhul amach ag iascach as such, you know, seachas daoine a chónaíonn in aice leis an, an, an gcósta. An rud is mó a bhí, eh, An rud is mó a bhí, suppose cabhraíonn sé dá gcasfainn as an fón, you know what I mean, agus daoine ag glaoch ort, you know. Ach dar ndóigh an rud is mó a bhíodh againn i dtraidisiún na hÉireann i gcónaí ná bainne agus im agus cáis, na bánbhianna a thugaidís orthu, mar beithígh, bhí beithígh, like fiú nuair a smaoiníonn tú ar Táin Bó Cúailnge, bhí beithígh ar an rud ba thábhachtaí, bhí like, ní Cayman Island bank accounts a bhí agat, is cé mhéad bó a bhí agat sa bpáirc. Agus sin, má bhí duine éicínt ag dul, ag iarraidh dul isteach, b'fhéidir go ndéanfadh siad raiding ar do chuid beithígh agus go dtógfadh siad leo iad, you know, agus a leithéid. Agus sin, bhí níos mó acusan agus smaoinigh muid ar Ailill Uladh agus ar Banríon Méabh agus go raibh siad sa leaba agus iad ag caint ar cé mhéad airgead a bhí againn agus a leithéid agus is sin a thosaigh an trioblóid ar fad ag cuartú an tarbh mór. Agus actually, fiú amháin ag smaoineamh ar tarbh, smaoineamh ar Cluain Tarbh, the meadow of the bulls i mBleá Cliath. Ach tá mé ag smaoineamh ar, em, ar bhealach, fiú amháin, ní just a bheith ag ithe iasc ach cén cineál iasc a bhí tú ag ithe. Mar spáineann cineál iasc a bhí tú ag ithe cén saghas saibhreas a bhí agat, like, a' raibh tú ag ithe bradán ná a' raibh tú ag ithe, mar a thugann siad ar, eh, i mBleá Cliath sna chippers, rock salmon, dogfish, you know what I mean, ach tugann siad rock salmon mar níl aon duine ag iarraidh dogfish a cheannacht, you know. Ach eh, so tabhair ainm eile dhó agus díolfaidh sé. Eh. Aogán Ó Rathaille, níl fhios a'm an cuimhin le cuid acu, b'fhéidir gur cuimhin libh an file ón Ardteist, Aogán Ó Rathaille fadó ach like bhí sé thart ar an tamall seo, tá muid ag caint ar seasca, sé déag seachtó go dtí seacht déag fiche naoi so like bhí just roimh chath. Brú na Bóinne ansin. You know, bhí seisean i mbarr a réime, bhí sé, bhí, em, céard, pátrún aige, bhí saol breá aige, ach ansin nuair a, nuair a bhuaigh Rí Liam agus nuair a tháinig deireadh leo tar éis cath, em, na Bóinne ansin, bhí sé caite amach, bhí na Gaeil scriosta agus bhí seisean, you know, bhí, bhí na filí ag an am sin, bhí an saol breá, you know, bhí position breá acu ins an sochaí agus caitheadh amach é ar thaobh sráide.

an faoitín, faoitín túra lé. Nach mór i gceist an liamhán ag iascairí na Gaillimhe ach is fearr go mór an faoitín mar is air a gheobhthá tairbhe. Ó faoitín túra lé agus faoitín túra lé díó. Anois, tá scadáin, tá traidisiún scadán ann freisin, you know, em, agus sé'n rud leis na héisc, like, tá muid a' smaoiniú ar am nuair atá muid a' smaoiniú ar, ar, ar ár sean-mhuintir agus ár sin-sean-mhuintir, tá muid a' smaoiniú ar am roimh leictreachas, roimh. cuisneoirí agus reoiteoirí agus vac packers agus an stuff seo ar fad, ready meals, alright. So nuair a tháinig, nuair a bhí an, na, na héisc ar fáil, bhí ort rud eicínt a dhéanamh chun iad a chaomhnú. So go minic d'ith, d'ith siad úr iad i dtosach or else rinne siad sail, sailiú orthu, so chuir siad salann orthu. Now nuair a chuir siad salann orthu bhí siad in ann é a dhéanamh ar dhá bhealach, bhí siad in ann basically iad a dhéanamh, say, salann a chur orthu agus ligean dóibh triomú san aer agus sa ngaoth, agus sin chuaigh sé cosúil le cardboard nó mar sin agus mhair sé ar feadh bliain nó bliain go leith agus sin nuair a bhí tú ag iarraidh é a ithe arís chuir tú in uisce é ar feadh b'fhéidir lá go leith ionas gur thóg tú an salann amach as agus sin bhí tú in ann é a chócaireacht or bhí tú in ann é a chur isteach i mbairillí saghas pickle just le saghas salann agus uisce saghas meascán pickle agus is mar sin a bhí ann. Rud eile a bhí againn freisin ná bhí na, bhí na hoisrí, so an mearbhia nó an chéad fast food a bhí ar fáil in Éirinn riamh ná na hoisrí you know agus ní gá le oisre ach just é a oscailt agus é a ithe agus tá sé dochreidte deas ach tá mé cinnte go bhfuil cúpla duine anseo, bhfuil aon duine anseo a d'ith oisre agus just chuireadar síos sa scornach é agus ní dhearnadar cangailt ariamh air mar cheap siad go dtabharfadh sé rud eicínt dóibh, ab ea? leis na mná, huh? Ansin a bhí, bhí mise mar sin freisin, nuair a bhí mé thart ar ocht déag freisin, bhí chéad oisre a d'ith mé, bhí mé thall i, thall i Boston, Ye Olde Union Oyster House agus mé ag caitheadh cúpla ceann siar agus ag ceapadh Jesus beidh mé, beidh mé go maith anocht, you know what I mean. Ach eh cúpla bliain níos deireanaí anyway bhuail mé le, bhuail mé, bhuail mé, seo, seo, seo, is aisteach a rá gur bhuail mé le bean as na Philippines, Doctor Zululard, agus eh mhínigh sí dhom, yeah, mhínigh sí an rún dom, An, a, mhínigh sí go gcaithfidh tú déanamh cangailt ar na hoisrí, you know, agus nuair a thosaigh mé ag déanamh cangailt ar na hoisrí, sin é an áit a bhfaigheann tú an blas, ní airínn sé ámh a chor ar bith, tá saghas uachtar a' baint leis, tá blas ar leith ag baint leis, tá sé go hálainn. So má tá, suppose, fógra amháin agam anocht, or inniu, gabh amach ansin agus an chéad uair eile tá tú ag ithe oisre, now bí a' cangailt is bí a' diúl agus bí a' baint blasa as, alright? Eh. Tá. Smaoinigh muid ar bhia réigiúnach, ok? Bhí muid ag caint, bhí mé ag cur ceisteanna, cárbh as daoine as Bleá Cliath agus as Corcaigh agus Ciarraí agus Doire agus Ard Mhacha agus Maigh Eo agus ar fud na háite, you know? Tá bia réigiúnach ar fáil in Éirinn agus like, you know, tá, you know, ballachaí buí. Now, labhróidh mé faoi sin níos deireanaí, is, is, is, is rockfish agus spáinfidh mé sampla dhaoibh níos deireanaí. You know, thíos i gCorcaigh, tá drisín, right? Ar bhlais aon duine drisín? Is saghas putóg dubh é as Corcaigh agus ithim-se rud ar bith ach níl aon deifir orm dhul ar ais. Íosfaidh mé é alright ach ní bheadh aon deifir ar ais orm, you know, dá mbeadh, dá mbeinn ag fáil bháis agus dá mbeadh mo last meal ní bheadh drisín in aice leis ar chor ar bith, you know what I mean. Now deir siad cad é if you come to Cork you'll get drisín, Murphy stout and pig's crubeen, here's up them all says the boys of Fairhill. Bhuel, i nGaillimh, tá, bíonn bradán acu freisin, you know, agus tá, jeez, tá, tá, tá traidisiún fada acu, thuas i Maigh Eo freisin, ag smaoineamh ar an Muaidh, like, tá cáil ar leith ar, ar, ar, ar abhainn an Mhuaidh le, le, le, le bradáin. Eh, Port Láirge, tá an blaa, ar chuala sibh faoi an blaa? Tá tá lead, actually, istigh i mo phone ansin, Paddy, iar mhac léinn de mo chuid i Cathal Brugha Street as Port Láirge agus tá sé istigh sa phone, Paddy blaa, mar you know with her yeah, he's only calling for yeah the blaa, the blaa agus actually le cúpla bliain anuas tá siad tréis ehm, tá siad tréis gradam Eorpach agus caomhnú Eorpach a fháil ar an blaa gur rud you know ó cheantar áirithe nach féidir blaa a dhéanamh aon áit eile ach amháin i bPort Láirge agus tagann an blaa tagann sé as ehm, tagann sé as. Blanc as an rud le haghaidh bán agus sé an dán, nuair a tháinig na Huguenots isteach ins an 17ú céad, 16ú nó 17ú céad, go dtí Port Láirge agus thugadar an traidisiún sin leo agus sin ceann de na rudaí. So thuas in Aontroim bíonn siad a' pórú fataí. Agus actually tá siad, chuala, seans gur chuala sibh faoi The Lumper, bhí droch-cháil ar an Lumper mar an fata a bhí formhór muintir na hÉireann ag ithe le linn ama an Ghorta, mar gheall gur fhás sé ina sciopaí agus bhí sé d'fhás sé i dtalamh a bhí an-bhocht agus a leithéid. Ach séard a tharla ansin. Ach tá, is cosúil go bhfuil siad tar éis an pór sin a thabhairt ar ais le déanaí, thuas in Aontroim, agus tá sé blasta agam. Bhí siad á dhíol ag Marks and Spencers cupla bliain ó shin nuair a tháinig siad isteach agus tá sé an-deas. Ansin tá bacstaí le fáil thuas thart ar Liatrom agus Longfort agus na condaetha sin thart ar san tuaisceart, san iarthuaisceart na hÉireann. Cé go dtugtar steaimpí ar an rud ceannann céanna thíos i gCorcaigh, you know, agus tá amhrán faoi sin freisin. Ach. Nuair a thagann tú go Bleá Cliath níl ach rud amháin i mBleá Cliath agus sin é an coddle. Smoke cod. Huh? Smoke cod. Smoke cod. Smoke cod coddle. Bheadh an leaid seo ag déanamh mias nua dó féin. Alright. Smoke cod and chips, a one and one. Ray town. Ray. Yeah, rith sin ar fad. Alright. Ach le coddle, right? Cé mhéad seo, cé mhéad duine anseo a d'ith coddle ariamh? Cúpla duine. Now, an raibh an coddle bán?

Nuair a labhraimse, chuile uair a théim isteach i dtacsaí i mBleá Cliath agus bíonn tiománaí as Bleá Cliath, tosaím a labhairt faoi coddle. Céard atá i do choddle-sa? Céard a bhí i gcoddle do mháthair? You know? Agus tá meascán iomlán ann, you know, na hispíní, na, na slisíní bagúin, fataí, oinniúin. a' gcuireann tú carrots isteach ann? a' gcuireann tú duáin isteach ann? a' gcuireann tú ribs isteach ann? Cuireann daoine áirithe trátaí isteach ann, cuireann daoine eile, yeah, exactly, feicim an éadan atá ort ansiúd, you know what I mean? Seo, tá, you know, tá rudaí áirithe, tá siad, sacrosanct, dúinne, mar an bealach a rinne do mháthair é nó an bealach a d'fhoghlaim tú é a dhéanamh, sin é an bealach amháin ceart. Agus nuair a fheiceann tú duine ag déanamh rud eicínt, you know, ag cur trátaí nó ag cur duáin nó ag cur rudaí difriúla isteach ann, they're like, oh, Jesus, no way, nó ag cur bisto gravy isteach ann nó cuireann daoine, ah, no, sin é, go leor daoine, agus bhí daoine ag rá go bhfuil difríocht idir tuaisceart na cathrach agus deisceart na cathrach, a bhfuil sé donn nó a bhfuil sé bán. An bhfuil siad ag cur an oxtail soup nó cén saghas nó nó tá mé smaoineamh ar cad é intermission an scannán sin nuair a bhí siad a chur an YR sauce nó rud éigin isteach ann seachas an coffee you know what I mean so b'fhéidir gur tradition nua a bheidh san sin freisin you know so anyway feicfimid linn seo pictiúr díom bhí mé ag labhairt faoin ballach buí right agus an ballach buí is is iasc saillte tirim ó Chonamara agus ó Árainn é agus sé tá ann ná ballan wrasse

Tá obair déanta ag dul siar b'fhéidir 6,000 bliain agus tá an ballach le fáil, ballan wrasse le fáil iontu ar fad. So tá sé ceann de na héisc a bhí anseo leis na mílte mílte bliain agus tá sé fós anseo ach tá an tradisiún saghas ag fáil bháis anois. Bhí, d'fhoghlaim, rugadh is tógadh mise i mBleá Cliath agus as Conamara m'athair. Is cuimhin liom, bhí ballachaí, you know, cosúil le cardboard, tirim, bhí siad, you know, amuigh sa ngaráiste agus bhí mise i mo lead óg, thart ar ocht mbliana d'aois, so fuair mé bosca cardboard agus chuir mé isteach sa mbosca cardboard, seo roimh Dragons' Den nó aon chineál rud, ba entrepreneur iomlán a bhí ionam agus chuaigh mé ó dhoras go doras, hello, would you like to see a dead fish? Would you like to buy one? Bhuel, I tell you. Bhí lead amháin, Mister Hudson, thíos an bóthar agus actually ceapaim gur thug sé fiche pingin dom chun fáil réidh liom féin agus boladh an iasc óna dhoras, you know what I mean. So, anyway, b'in tús agus deireadh mo entrepreneurial skills. Ach tá mise ag iarraidh, now tá, tá, leis an ballach buí, tá, tá blas láidir air, tá blas ar leith air, you know what I mean, agus, you know, bheadh, bheadh ort dul i dtaithí air, you know what I mean, b'fhéidir, ach. Tá mise ag iarraidh é a thabhairt ar ais, is a dhéanamh cinnte nach gcaillfidh muid é. Ach is féidir an rud ceannann céanna a dhéanamh le, is féidir rud ceannann céanna a dhéanamh le ronnachaí. Now, rud atá spéisiúil, tá mé tar éis a bheith ag déanamh taighde ag dul timpeall na Gaeltachtaí leis an gclár seo Blasta agus thíos i gCiarraí tugann siad macairéil orthu. I gConamara tugann siad ronnachaí orthu. As sin téann tú suas go Dún na nGall agus murlas. a thugann siad orthu. So, fiú an an iasc ceannann céanna, trí ainm difriúil i nGaeilge orthu ag brath ar cioca Gaeltacht ina bhfuil tú. So, tá sé dochreidte go raibh Doctor Zulu in ann aon saghas, b'fhéidir gur chóir dúinn an ronnach nó mackerel a chur isteach i Google Translate agus fáil amach cioca, cioca Gaeltacht a thaganns isteach. Duileasc. Ar ith aon duine duileasc. Yeah. So seo tá famine, actually tá, ceapaim go bhfuil JP McMahon as Aniar, beidh sé ag tabhairt píosa cainte níos deireanaí ins an an food tent faoi faoi famine in Éirinn agus a leithéid, you know. So tá, you know, tá duileasc ar ceann de na rudaí. Chaith mise trí mhí thall in, chaith mé trí mhí thall in Inis Meáin nuair a bhí mé deich mbliain d'aois, chuaigh mé ar scoil ann agus mhair mé le clann agus an rud sin ar fad ach ní raibh mise ag smaoineamh ar maidin, chuaigh mise isteach sa siopa agus céard a bhí mé a rith síos ann, sin mé, sin rud, b'fhéidir nach dtug mé aon rud dodgy amach as mo phóca anseo, cheannaigh mé packet you know guma coganta you know agus ní raibh guma coganta ar bith le fáil now thall i, thall in, in Árainn, séard a bhí le fáil anois ná an stuff seo agus bhí píosa de, bhí sé seo thíos i póca chuile dhuine agus thiúrfadh siad píosa dhuit so agus bhí sé go hálainn, tá blas ar leith air freisin, tá saghas iodine blas you know what I mean blas mara. Agus tá, ansin, tá cúpla focal ann freisin, like, tugann siad creathnach air amantaí, tugann siad duileasc air. Bhí duine éicint ag rá gur creathnach, gur cineál difriúil don duileasc é leis na, saghas, sliogáin beaga ann, saghas crunch, má tá tú ag iarraidh neart roughage, má tá, má tá fadhb agat ag dul ag an leithreas, bí ag ithe an creathnach seachas ag ithe an duileasc, you know. Alright? Coinneoidh sé regular thú. Sin é an coddle.

market version, though, as in cuirim, tá, feiceann tú iad sin, tá leeks istigh ann agus cuirim just ag an nóiméad deireanach iad mar fanann siad deas glas agus fanann an blas orthu agus cuirim beagáinín uachtar isteach just ag an, ag an deireadh freisin agus so má tá tú ag iarraidh just an gnáth coddle elevating a dhéanamh air you know agus saghas haute cuisine a dhéanamh as, as, as gnáth coddle cuir beagáinín leeks agus, agus uachtar isteach ann. Now. Thart ar 15 bliain ó shin, shocraigh Seirbhís Príosún na hÉireann go rabhadar chun déanamh cinnte go raibh bia ceart ag na príosúnaí ar fad in Éirinn agus go raibh tú chun cyclical menu chuile choicís a dhéanamh so go mbeadh sé seo Dé Luain, seo Dé Máirt, seo Dé Céadaoin, ag dul trí 14 lá agus ag déanamh cinnte go raibh neart nutrition ceart le fáil ag chuile dhuine, agus ceann de na miasanna a chuireadar ar an biachlár ná coddle. Now, bhí na príosúnaithe i mBleá Cliath, i Mountjoy is Cloverhill agus iad sin ar fad, bhí siad ag iarraidh coddle trí lá na seachtaine. Alright? Agus ansin, is beag nach ndeachaigh na príosúnaithe i gCorcaigh agus thíos i bPort Laoise ar stailc agus thuas i Ros Comáin mar dúirt siad, No way! Níl muid ag ithe coddle, sin mias, sin mias Bhleá Cliath, you know what I mean. So span sé like you know nach raibh rud chomh simplí leis sin, spáin sé cé chomh regional is atá an coddle, you know what I mean. Ar ith tú fear anseo as Doire, ar ith tú coddle ar thuas i Doire riamh? No? Níor, fiú ar chuala tú caint air tráth, yeah. Ach ansin tá rudaí thuas i, thuas abair i Dún na nGall. Tá The Football Special. Ar bhlais tú an football special? Alright, is saghas red lemonade or is saghas, is em, mineral mar a thugann muid ar, na, muid, daoine ár n-aois, are you having a mineral? Yeah, soft drink. Eh, so, ba rud é ar leith a rinne siad thuas i nDún na nGall, an, an Football Special ó thart ar naoi déag ceathracha seacht a, a, a leith nó a leithéid. You know, tá sé beagáinín cosúil le, em, Cad é 'The Irn-Bru' do Dhún na nGall? 'Sé an rud atá spéisiúil. Chuaigh mé ar suíomh idirlín Football Special agus díolann siad níos mó Football Special thall i New York agus i Boston agus i Glasgow ná a dhíolann siad i mBleá Cliath nó aon áit eile in Éirinn, you know what I mean. Níl ach, níl ach supplier amháin acu i mBleá Cliath agus tá thart ar fiche suppliers acu i Glasgow, you know. So, anyway, eh, so sin é, sin é an coddle. Agus fiú an, bhí mé thíos i gCill Chaoi i gContae an Chláir agus tá tradisiún fada thíos ansin bheith a' díol you know na, na, na, ní hea na diúilicí ach na, céard a thugann muid orthu chor ar bith, na. Miongán. Miongán, bhuel sin an rud atá spéisiúil, na miongán a thugann siad orthu thíos i gCiarraí alright whereas, céard, oh faochain, faochain a thugann muid orthu i gConamara. So arís feiceann tú mar an rud ceanna céanna, an iasc ceanna céanna go bhfuil actually ainmneacha difriúil orthu i na Gaeltacht éagsúla. So tá siad seo ar díol, na miongáin nó na, na, na, na, na faochain mar a thugann muid orthu agus an duileasc, you know, agus bím a' smaoineamh ar, níl a fhios agam an, an t-amhrán sean-nós Máire Mhór bhí sí rá oh ní le faochain ná le bairnigh ná, ná, na scadáin dhearga a mheallas mise a Mháire ach le brandy láidir Shasana agus óra a Mháire Mhór. 'S a Mháire Mhór an dtiocfá abhaile liom, a Mháire, mara dtaga tú mar gheall tú go mbáitear insa gcladach thú. Bhuel, sé'n focal scoir a bhéas againn ar aon nós, ná má tá aon scéal, má tá aon oideas, má tá aon notebook nó rud ar bith agaibh, Má théann sibh ar an suíomh idirlín blasta ponc ie, ww ponc blasta ponc ie, agus is féidir libh breathnú céard tá ar an suíomh cheana féin. Tá stuif thuas ansin ó ar fud na tíre agus is féidir libh stuif a chur isteach ó sibh féin freisin agus sinn faire amach ansin le haghaidh an tsraith teilifíse 8 gclár a bhéas ag tarlú i mí Deireadh Fómhair agus i mí na Samhna. Bhí mé ag breathnú ar an suíomh idirlín agus tá. Póstaer, HB póstaer ó na seachtóidí agus ó na hochtóidí thuas a bhí bean ón Rinn tar éis cur isteach chugainn agus bhí sé an-spéisiúil bheith breathnú ar na fat frogs agus ar na you know na go leor you know wibbly wobbly wonders agus go leor de na cineál uachtar reoite nach bhfuil ar fáil a thuilleadh you know agus sin fiú ag breathnú ar mar a d'athraigh an price chuaigh siad ó ceithre phínn go dtí seacht bpínn go dtí naoi bpínn go dtí cad é ba é an Cornetto an ceann ba dhaoire ag an am